Eris note malincrenios disconnotos ant postu una bomba, frassa, in su tzilleri de su sìndicu de Siniscola Pier Luigi Farris. A iscopèrrere su pachete est istadu Farris matessi a sas chimbe de manzanu cando fit aperinde su locale Deretu at abisadu sos carabineris de sa cumpania de Siniscola, direta dae su tenente Andrea Leacche. A su locu sun suprios sos artificieris de su nùcliu anti-sabotàgiu de su Cumandu Provinciale de sos Carabineris de Nùgoro chi ant esaminadu sa bomba e averguadu chi non fit periculosa. Sos carabineris ant aviadu deretu sas indàgines pro iscopèrrere chie l'at posta. Una ghelea chi paret ponende su marranu a sas istitutziones comunales. ca pròpriu oje in Siniscola an fatu unu cussizu comunale istraordinàriu pro faveddare de sa securesa e de sa timòria chi est vivende sa comunidade pro neghe de unos cantos atos vandàlicos e atentados fatos in sa bidda e in unas cantas aziendas agrìcolas de su sartu. Eris in sa parròchia de su Rosàriu, in su bichinadu de Santu Predu, sunt cumintzados sos addòbios ammaniados de s'amministratzione comunale de Nùgoro pro esplicare a sos tzitadinos pro ite at detzisu de partecipare a su progetu bandidu dae su Ministeru de s'Internu e dae s'Anci, pro frabricare unu sistema de micro-acoglièntzia pro sos rifugiados e sos chi pedin asilu cando isbarcana in sas costas italianas. In sas dies coladas s'amministratzione at prorogadu a su duos de maju s'iscadèntzia pro sa presentatzione de sas manifestatziones de interesse pro chie cheret ospitare in domo sua o in locales adatos unos cantos rifugiados destinados a sa tzitade de Nùgoro. A s'addòbiu ant picadu parte su sìndacu de Nùgoro Andrea Soddu, s'assessora a sos Servìtzios Sociales e a sa Pessone Valeria Romagna, sos cussitzeris de maggioràntzia de sa Commissione Servìtzios Sociales. A dare su bene-bènniu don Totoni Sanna, pàrracu de su Rosàriu e fini meda sos tzitadinos, e sos residentes de su bichinau chi at zai fatu un'esperièntzia de acoglièntzia pro more de s'assòtziu Migrantes, chi in sa domo Moro at acolliu chimbe rifugiados aviande unu primu percursu de integratzione. In s'ìnteri de s'addòbiu sos amministradores ant faeddadu de un'issèperu chi at a retzìvere dinare dae su Ministeru de sos Internos chentza impreare su dinare invetzes destinadu a sas povertades In prus, a pustis de s'adesione a su progetu Sprar, Nùgoro non podet èssere isseperada fintzas pro diventare sede de unu CAS, est a nàrrere unu centru de acoglièntzia istraordinària. In Sardigna, in sos primos tres meses de su duamiza e dechesete b'at àpiu chimbichentos sessantotto impresas in prus, mentres sun minimadas cussas artesanas. Rispetu a su duamiza e sèichi, difatis, sas impresas artesanas an tancadu in nùmeru de battoschentos trintanove. Custu essit a campu dae un'istùdiu de sa CNA Impresas Sardigna chi at elaboradu sos datos publicados dae Movimpresas. In Sardigna sa provìncia ue sas impresas sunt creschias de prus est sa 'e Nùgoro, sichia dae Aristanis, Tàtari e Casteddu. Sas impresas artesanas imbetzes sunt andande male in totu s'ìsula. A dispetu de sas dificultades in Sardigna creschet sa gana de fàghere impresa, ma a dolu mannu su setore artesanu sichit a patire. A lu nàrrere sunt Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretàriu regionale de sa CNA. Sos problemas de su setore si connoschent dae meda ma paret chi sas istitutziones regionales non cherian acatare sa manera de fagher fainas cuncretas. Las amus sinzaladas prus de una borta, difatis, pro dare impèllida a unu setore istratègicu de s'economia nostra, Concruin sos dirigentes de sa CNA. Annu chin annu però b'at semper prus diferèntzia intre su mundu de sas micro impresas, est a narrer sas impresas prus minoreddas, e cussas prus mannas, chi diferèntzias chi non si poden ispricare petzi chin sa crisi e sa capatzidade de sas impresas prus istruturadas de dare rispostas. Su coordinamentu de sos presidentes de sas assembleas de sas Regiones a istatutu ispeciale e de sas Provìncias Autònomas, chi s'est adobiadu custu manzanu in Casteddu in ocasione de sa Die de sa Sardigna, at aprovadu unu documentu polìticu supra sas prospetivas de riformas de su regionalismu. Sos presidentes de sos Cussizos regionales an a sichire su cunfrontu chin su Guvernu pro ch'acabbare sas proceduras de riforma de sos istatutos e de adotzione de sas normas de atuatzione recuperande puru sa custione de su regionalismu ispeciale in totu sos àmbitos. S'obietivu est cussu de aviare unu tempus nou de riformas pro acumprire su modellu autonomìsticu desinnadu in sa Carta costitutzionale e isvilupadu chin sa riforma de su duamizaunu. Pro su presidente de su Cussizu regionale Gianfranco Ganau, Sa declaratzione sutascrita a custu manzanu sutalìneat sa netzessidade de afrontare chin sas Regiones ordinàrias su percursu de su regionalismu diferentziadu pro arribbare a formas e conditziones particulares de autonomia de garantire a totu sas Regiones secundu sas esigèntzias de cada unu. Est totu prontu pro s'esòrdiu de su Nùgoro Softball Bancu de Sardigna in s'Italian Softball League. Sas nugoresas chi sun punnande a si sarvare balorizande sos zòvanos de su bibaju sun in su girone A e cras an a jocare in Legnano pro su 'e sèichi annos in fila a pare in su campionadu natzionale. Sa formatzione nugoresa, allenada dae su cubanu Jorge Navarro Valdespino, paris a sa diretore isportiva Marina Centrone, in custas oras est afinande sa preparatzione prima de su campionau. In s'ìnteri s'iscuadra at partetzipau puru a sa prima fase de sa Copa Italia, ube sas nugoresas ant pèrdiu duas partias chin su Bollate mentres chin su Caronno una l'ant binta e s'àtera l'ant pèrdia. Su Nugoro Softball at a cumintzare su campionau chin una formatzione totu noba, chin medas atletas sardas sichinde sa punna de su presidente Totoni Sanna de valorizare e mandare a innantis sos talentos locales. Amus semper chircau de pesare unu setore giovanile de cabale, at nau su presidente Sanna, pro si poder cunfrontare chin atletas natzionales de livellu tècnicu artu chi benin dae natziones ube su softball est un'etzellèntzia. Custu manzanu in Nùgoro in s'Exmè de Prata Mameli est istau inaugurau su primu mercadu de Campagna Amica fatu in unu locu tancau in intro. Don Totoni Cossu a pustis de su Deus ti salvet Maria cantau dae Gli Amici del Folklore at beneitu custa bella faina chi sos produtores de sa Coldiretti an a fàghere cada sàpadu bendende sos produtos issoro a chilòmetru zero. A secare su nastru est istau su sìndicu de Nùgoro, Andrea Soddu, presentes su presidente regionale de s'assòtziu agrìcolu, Battista Cualbu, s'assessore a sa sanidade regionale, Luigi Arru, sos cussizeris regionales, Luigi Crisponi e Pietro Pittalis, sos dirigentes regionales de sa Coldiretti. Custu 'e Nùgoro est su primu mercau de Campagna Amica chi fachen in unu locu tancau. Sa Giunta regionale at fatu bene a ammentare a su Guvernu Gentiloni sa situatzione difìtzile de sas infrastruturas in Sardigna. A lu nàrrer est Roberto Bornioli, presidente de sa Confindùstria de sa Sardigna de Mesu, mentovande sos datos de s'Istituto Tagliacarne, ube si biet chi sa Sardigna, a cunfrontu chin sas àteras regiones italianas, est de sas ùrtimas. e chi sas provìncias de Nùgoro e Ozastra sunu sas provìncias prus postas male in cantu a infrastruturas. Su territòriu nostru, iscrivet Bornioli, est s'ùnicu in Itàlia a no aer una lìnia ferroviària ordinària. Medas zassos industriales e produtivos no an sa banda larga e b'at caminos e retes energèticas e telemàticas anticas, cando bi sunu. Un'àteru problema est s'ispopulamentu, sa Sardigna at sessantotto abitantes cada chilòmetru cuadrau, e in provìncia de Nùgoro sa mèdia est prus bassa puru, chin su trintanove virgola nove pro chentu. Unu de sos frontes prus crìticos est cussu de sa viabilidade, sichit Bornioli. Dae sa galleria de Mughina in Nùgoro a su caminu Uliana-Durgali, a àteros caminos provinciales chi bisonzan de traballos urgentes de manutentzione ordinària e istraordinària. Intro su mese de maju si diana depere sutascrivere sos primos accordos in s'ambitu de su pianu de rilanciu de su 'e Nugoro. A lu narrere sa Giunta regionale eris in acabbu de sa riunione de segreteria de sa cabina de regia presentes s'assessore a sos affarres generales Filippo Spanu, s'assessore a sa cultura Giuseppe Dessena, s'amministradore de sa provincia Costantino Tidu, su sindicu de Nugoro Andrea Soddu. Sos rapresentantes de sas istitutziones an cumintzau sa valutatzione de sos progetos de su pianu e definiu sos interventos in s'àrea vasta de Nùgoro. In prus an detzisu de convocare sa cabina de regia pro su dòichi de maju. Sa die, at nau s'assessore Spanu, amus a fàchere s'ùrtima verìfica de sos progetos e in sas dies imbenientes si previdit s'aprovatzione de sa delìbera de sa Giunta regionale e de sos entes locales interessaos pro arribbare a sutascrivere cantu prima s'acordu. Sa cabina de regia at esaminau peri su pianu de isvilupu de s'àrea vasta de Nùgoro chi pertocat fainas de importu in su campu de sa cultura, de sas infrastruturas e de s'universidade. Sunt interventos chi sa Giunta cussiderat de profetu pro sa crèschida de su territòriu, at nau s'assessore Dessena. Pessamus petzi a sa formatzione cualificada de sos zòvanos nostros chi depen àere a disponimentu un'iscola ube istare bene, E dae cussu puru difatis dipendet su benidore issoro. Maggiorantzia e oppositzione sun a cuntierra pro su bilànciu armonizau. Eris s'assessore a sa programmatzione Paci est intervènniu supra sas dificultades chi at cajonau custa norma ma peri supra su profetu chi podet àere in su benidore. Su bilànciu armonizau est istau una novidade manna pro sas Regiones. chi ana dèppiu parare fronte a sas dificultades chi die pro die si sunu presentadas. Est normale, duncas, chi si facana curretziones e acontzos, ponende sos primos passos. Nau custu, non b'at duda peruna chi su bilànciu armonizau garantat una craresa mai bida prima. S'issèperu de èssere sos primos a isperimentare custas normativas nobas, naschit pròpiu dae sa volontade de assicurare a sos contos pùblicos òrdine e trasparèntzia, Bi semus resissios at nau Paci e cherimus mezorare. Pro su chi pertocat a sa sanidade, Paci ammentat chi pro minimare sos gastos de un'ispesa chentza controllu chi creschet die pro die, sun mandande a dae in antis unu pianu pro aparisare sos dèpidos, mentres s'assessorau a su personale est traballande a unu pianu de assuntziones chi at a garantire a sa Regione cumpetèntzias adeguadas e de profetu in matèria de contabilidade, crìticu Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Fortza Italia. Sa Giunta Pigliaru at sa neche de una finantziària illizìtima e in prus chin s'acordu firmau in su duamiza e batòrdichi at regaladu prus de duos miliardos de euro a su guvernu Renzi pro more de sos acantonamentos. Bìnchere chin s'Arzachena chin s'ispera chi l'Àquila perdat pro pòdere arribbare a sos isparègios. Pro su Nùgoro sa partida de cras bortaedie in su Cuadrìviu no at a èssere fàtzile ca sos gadduresos cheren abarrare in cùcuru a sa classìfica de su girone G. Sos nugoresos an duos puntos in mancu de sos abrutzesos e duncas podet dare puru chi no lis bastet a balanzare ses puntos pro andare a sos isparègios. S'Arzachena de su restu at a bènnere a Nùgoro pro bìnchere ca su parègiu no servit a nemos. S'allenadore Marco Mariotti at àere a disponimentu a Falasca, ma at a dèpere fàchere a mancu de Mirko Di Nardo e Salvatore Gallo iscualificaos a pustis de sa partida de Ostia ube su Nùgoro at criticau meda s'àrbitro pro comente at diretu sa gara. Como però sos nugoresos depene pessare petzi a s'Arzachena. Sa gara de andada fit acabada a pari e pata chin una rete per òmine. Su Nùgoro però custa borta cheret regalare una bìnchida a sos tifosos suos cunfirmande su valore e s'impinnu de s'iscuadra.